a ko fɔlɔ ko n ye kuranɛ jigin hmm. lelatolokadiri su fɛ ne bolo o b'a bɔ o hmm. hali ni kuranɛ jiginna a la n'o tɛ ala k'a fɔ dɔrɔn su dɔ bɛ ne ala bolo min ye latigɛ su ye n bɛ latigɛ de kɛ aw jɔnw kan o su la o b'a bɔ ala k'a fɔ a da la dɔrɔn lelatolokadiri hmm. kuranɛ kɔnɔ o b'a bɔ o mɛ ala ma dan yen a ko n ye kuranɛ de jigin ka bɛn lelatolokadiri su ma a ma dan o ma a tilala k'a fɔ muhamadu i k'a dɔn fɛnba de ye leyilatulu kadiri bonya f'i ye k'i kunnafoni leyilatulu kadiri la n'o ye ne ala yɛrɛ k'a f'i ye a bonyaw ani ka su in ta a tɔgɔ ma ne ne ala ka sebaaya dan ye tɔ t'o kɔfɛ a ma dan yen dɛ a tilala k'a fara a kan leyilatulu kadira kayirun min alifisa ko wa lelatul kadiri su kelen nin bonya in bɛɛ fɔlen kɔfɛ a su kelen bato o ka bon ni kalo waa kelen bato ye abudramani nin bɛɛ tun t'a bɔ wa mɛ ala ma dan yen dɛ a tilala ka dɔ wɛrɛ fara a kan a ko tanazalul malaikatu wa ko mɛlɛkɛw de bi jigin ta tanazalul malaika mɛlɛkɛw de bi jigin lelatul kadiri su

tari ma fa abudurmani o ye suba ye dɛ mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ na dugukolo kan su min na wa u tɛ na foyi la fo ka na dugaw kɛ anw ye ka na sunkɛlaw fo ka na ala batobaw fo ka na leyilatulu kadiri bonyabaw fo ka dugaw k'u ye ka segin ka na ni latigɛ ye min bɛna kɛ an kan san kɔnɔna na tari ma fa abudurmani hali sa ala ma dan yen

dɔw ko la lahara don ni adamaden korila jɔkɛnɛ kan jinɛw ka anw kori mɛlɛkɛw k'olu kori ko mɛlɛkɛba dɔ bɛ ala fɛ o bɛ n'a bolonkɔni kunba n'a bolonkɔni jaaseere k'o kuru ko an bɛɛ bɛ bila o wo kɔnɔ k'a bɛ fɔ o mɛlɛkɛ de ma ko waruhu k'o de bɛ na leyilatulu kadiri su dɔw ko la ko mɛlɛkɛ kulu dɔw de don ala yɛrɛ fɛ mɛlɛkɛ tɔw t'u ye u t'u mankan mɛn u t'u ka lahalaya si dɔn mana lelatulu kadiri bonya kama ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛba ninnu ye k'u k'u yɛrɛ jira mɛlɛkɛ tɔw la u k'u ye u k'u kumakan mɛn u kana dan o ma dɛ ko wa u ka na dugukolo kan ka na dugawu kɛ muhamadu mandenw ye k'u tɛgɛ di lelatulu kadiri bonyaba bɛɛ ma k'olu de ko tari ma fa waruhu fiha kuma caman fɔra a la ala kɔni ko mɛlɛkɛw ka kuntigiba k'o b'a la fan caman walima maa caman olu ko jibirila yɛrɛ de ko don tari i ma fa mana a mana kɛ fɛn o fɛn ye ala kɔni ko waruhu fiha ko ruhu yɛrɛ b'a la halisa ala ma dan yen koyi nin bɛɛ ye su kelen bonya fɔtɔ ye jɔnni fɛ ye alaba yɛrɛ a ko bi izini rabbihim ko wa mɛlɛkɛ ninnu tɛ n'u yɛrɛ ma dɛ u bɛ na de n'u makɛ jɛ ye ala yɛrɛ de bɛ izini d'u ma ne ala ka mɛlɛkɛw bi ye leyilatul kadiri su ye a ye jigin a ka na dugukolo kan a ka dugawu kɛ muhamadu madenw ye a k'a tɛgɛ di u ma a k'u anbarase a ka ne ala yafa deli u ye a ka hinɛ ɲini u ye a k'a ɲini k'u bɛɛ dɔn a k'a tɛgɛ d'u bɛɛ ma ko ala yɛrɛ de b'o jɛ d'u ma k'u ka na o de la ne y'a fɔ faamuba bɛ nin kuma in na mɛlɛkɛw bɛ na kuranɛ ko mɛlɛkɛw ye danfɛnw ne ye la yasuna la ma amarahum wa yafaluna ma yumarun u tɛ ala sɔsɔ a ka yamaru foyi la wa u bɛ fɛn ne kɛ u bilala min na sago t'olu la n'a fɔra mɛlɛkɛ ye nin kɛ dɔrɔn ala de y'a bila a la Tari i m'a faamu, o tuma na o sabatilen kɔfɛ Ala ka segin k'a fɔ ko mɛlɛkɛw bɛ na ruuhu b'a la wa u bɛ na de n'ale ka jɛ ye o kɔrɔ ye jumɛn ye faama den nana an fɛ yan o ye koba ye mais faama yɛrɛ de y'a den bila ka na aa bonya farala bonya kan dɛ tari i m'a faamu minisiri nana o ye koba ye mɛ perezidan yɛrɛ de ye minisiri ci ne ma bonya farala bonya kan mana mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ na wa mɛlɛkɛ kuntigiba b'a la uruhu ala ko wa ne yɛrɛ de b'u bila ka na o b'a jira ala yɛrɛ ka hinɛ a ka hɔrɔma n'a ka yafa tɔ tɛ min kɔ o bɛɛ de bɛ dugukolo kan leyilatul kadiri su ala ye mun far'a kan mini kuli amuri ko wa k'u bɛ na ni koɲɛ bɛɛ lajɛlen de ye o kuma in kɔrɔ sa latigɛ fɛn o fɛn n'o kɛra anw ka sankura kɔnɔ a bɛɛ de bɛ na leyilatul kadiri su nin bɛ fanga ɲini n y'a latigɛ a b'a sɔrɔ o bɛ latigɛ k'a siɲe ka tanpɔn walan a kan mɛlɛkɛw n'a bɛ na nin bɛ jɔyɔrɔ ɲini n y'a d'a ma nin bɛ nafolo ɲini n y'a d'a ma nin tɔɔrɔ in bɛ karisa sɔrɔ nin degun in bɛ karisa sɔrɔ latigɛ hɛrɛma n'a tɔɔrɔma bɛɛ a bɛɛ de bɛ latigɛ k'a siɲe leyilatul kadiri su mɛlɛkɛw bɛ na y'u fɛ o de la n y'a fɔ i ye n'i yɛrɛ yɔrɔ dama kama aw bɛ taarama nin ma ban ka sunɔgɔ leyilatul kadiri su ɛ n'a sabatira ko latigɛ bɛɛ de bɛ kɛ ale su wa latigɛ bɛɛ bɛ na ale su aw maa' ka to i yɛrɛ ma ten n'i tɛ si ɲɛna ala batoli n'a weleli la tari latigɛ minnu bɛna kɛ e kan a la ala k'olu kɛ hɛrɛ ye tari m'a faamuya o tuma na ko latigɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ na u bolo ala ye sura in dafa ni jumɛn ye salamun hiya hata matilayil fajar k'o tuma na kisi de don sa tari m'a faamu fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma tari m'a faamu hɛrɛ ni hɛrɛ bonya ni bonya damu ni damu mm-hmm. mɛlɛkɛw bɛ o de suuru ko fo ka taa se eh, lelatolokadiri fajiri kɛnɛ cɛli ma walima dɔw ko fo ka taa se mm-hmm. selincinin fajiri kɛnɛ cɛli ma tari m'a faamu mana lelatolokadiri yɛrɛ nakun n'a nacogo mm-hmm. a na sababu kuntaala surunya la an b'a bɛɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na. an bɛ an karamɔgɔ fo halisa k'a waleɲuman dɔn Wa nin wɔɔrɔlen na n'o fɔ a kuma kɔnɔna la an bɛ a tan ka segin bi kɔni a tɛ kɛ baasi ye fewu min ɲini ne a n'a bɛna na dɛsɛ donba min yɛrɛ a ne a tɔgɔ bɛ an da tuma la n'an t'a na sababu yɛrɛ dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ kunfana donba ko in na faku kɔni na ne ni aw bɛɛ lajɛlen na fa da bi nin donba yɛrɛ a minnu don minnu bɔra k'a fɔ sisan a na cogoya yɛrɛ la a ni a dalu yɛrɛ la an karamɔgɔ fɛ an ye faamu beleba sɔrɔ o fana na sisan awa o tɛmɛnen kɔfɛ bɔ an karamɔgɔ halisa ɲininkali bɛ an bolokɔrɔ donba yɛrɛ kun kan Elhaj Sɛki Umaru Seyidu Kulubali Faruku o ma tɛmɛ ka bɔ yen, ɲininkali min bɛ da o kan, o de ye awa Layilatul kadiri yɛrɛ i bɔra k'a ɲɛfɔ sisan, a ɲɛnamayali cogoyaw la, mɔgɔ minnu awa n'i ye a ɲɛnamaya awa bonya minnu minnu fana bɛ se ka sɔrɔ a la, an karamɔgɔ an b'a fɛ i ka dɔ fɔ an ɲɛna ninnu fana bɛɛ lajɛlen na, yalima Layilatul kadiri yɛrɛ a ɲɛnamaya cogo ɲuman yɛrɛ ye jumɛn de ye? an karamɔgɔ an b'a fɛ k'o fana dɔn Elhaj Sɛki Umaru. Ayiwa Abudramani, Layilatul kadiri ɲɛnamaya cogow ka ca, nka anw kɔni ye min ta a la, o de ye ka wajulu kɛnɛ sigi a la komi wajulu de ye alabato bɛɛ lajɛlen na sanda ye n y'a fɔ i ye hali ka kɔn lelatɔ kadiri ɲɛ Abudramani ka senpaara ɲɛ kelen dama ta ka wajulu kɛnɛ magɛn sunkalo tɛ lelatɔ kadiri tɛ ko ala b'o sara i ye san kelen alabato minɛli baraji de la senpaara ɲɛ kelen dɔrɔn ka wajulu kɛnɛ magɛn o senpaara ɲɛ kelen ko ala bɛ san kelen alabato minɛli baraji de d'i ma o senpaara ɲɛ kelen sara karamɔgɔw ɲininka kɛnɛ min magɛnni kama ala ka mɛlɛkɛw b'u kaman fɛnsɛn i ye lelaturu kadiri tɛ sunkolo tɛ mais nin kɛnɛ in bonya ala yɔrɔ i bɛ kɛ ka taa kan o kama mɛlɛkɛw b'u kaman da i ka taama kan o ye wajulu kɛnɛ kelen de ye Tari m'a faamu da tɛ se ka wajulu kɛnɛ bonya fɔ ka se a dan na o tuma na janko o lelaturu kadiri lama o sunkolo lama ala de b'o bonya dan lɔn o de kama anw ye wajulu de ta an b'a ɲɛnamaya ni o ye Mana wajulu kɛnɛ kɔfɛ riwaya minnu nana kira yɛrɛ ka laseli la kisi nɛɛma b'a ma a nafilaw la k'o ka kan ka kɛ a su mɔgɔ sɔrɔ i k'a bonyaw n'a dugawu jaabiw sɔrɔ wajulu laban na an b'o fana fɔ jama ye n'an bɔra wajulu kɛnɛ kan an bɛ t'o kɛ o tuma na anw ye cogoya min ta a ɲɛnamayali la abdrahman o ye nin de ye wa ɲɛna o de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ka da kira yɛrɛ ka kumaw kan ani o baara ninnu yɛrɛ valɛri diinɛ kɔnɔ waajuli kɛnɛ sigili abdrahman a bɛ nafa ɲɛ sira bɛɛ kan cogoya bɛɛ la lahalaya bɛɛ la a faamuyara ma insalla anw bɛ min kɛ a la ani min ka bon anw bolo a la o de ye waajuli kɛnɛ sigili ye a kɔnɔ walihamidulila abdrahman sɛbɛnni kɔfɛ kira ka lakaliliw kɔfɛ ki nama ban ma o daminɛ an yɛrɛ fɛ ka na se bi la an ye min ye dugawu jaabi la ani an ye min ye ala yɛrɛ ka yɛlɛmali la o wasara o dalilu ye k'a fɔ layilatul kadiri bonyacogo a la belebeleba dɔ ye waajuli kɛnɛw sigili ye a la ta i m'a faamu i b'a fɔ anw yɛrɛ dama tɛ depuis an ma na diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ mali kɔnɔ a bɛ ɲɛnamaya ni o ye fan caman wa bi n b'a dɔn belebele caman bɛ a kan diɲɛ yɛrɛ fan caman ka i ma fa an karamɔgɔ o jaabi faamuyara sɛku umaru seyidu kulubali faruku ni o tɛmɛna ka bɔ yen halisa i k'a dɔn k'a fɔ a layilatul kadiri a kun kan a an ye a mɛn a karamɔgɔ ka laseliw la layilatul kadiri yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko mɛlɛkɛw caman bɛ jigin dugu a sanfɛ a la an karamɔgɔ an y'a mɛn ko mɛlɛkɛw b'u tɛgɛ di di mɔgɔ ma layilatul kadiri yɛrɛ don su fana ala ka jɔn ɲumanw ma ya Ayiwa e bɛna i b'a dɔn cogo di mɛlɛkɛ b'a tɛgɛ d'i ma a ma tɛgɛ minɛ k'a tɛgɛ d'i ma ya i bɛ se k'o sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ cogo di an bɛ fɔ ni layilatul kadiri a fɔra ko maa caman ko sun tile la s ya dalubo fana b'an kama ayiwa abdrahman anw dalen don tile mugan ni wolonwula su in na sɛbɛn fɛn dama tɛ ka d' a kan an yɛrɛ ye min ye o la bamananw ko ko bila kɔnɔ tɛ don ale ye san o san an b'a kɛ san o san an bɛ min ye a la o wasara ziiri an yɛrɛ bolo ta i m'a faamu o kɔfɛ kira ka hadisa jɛlenw bɛ yen kisi nama ban ma minnu y'a sabati k'a fɔ tile mugan ni wolo wolonwula su de ta i m'a faamu wa sahabaw ka laseliw yɛrɛ bɛ yen sahaba belebelebaw la minnu bɛ y'a sabati ko tile mugan ni wolo wolonwula su de don o ɲɔgɔn hadisaw dama siɲɛ caman ka ma fa o kɔfɛ mɛlɛkɛw ka tɛgɛdili la kira ye tamaseerew fɔ a ko ni mɛlɛkɛ y'a tɛgɛ d'i ma i b'a ye kunmasi bɛ cɛ farikolo bɛ yɛrɛyɛrɛ sa i bɛ bɔ a kala ma ko fɛn dɔ ye n sɔrɔ min tɛ laada aa kira y'o tamaseerew fɔ a la nka u bɛɛ ye tamaseerew de ye aw g minnu bɛ se k'a jira ko mɛlɛkɛ tɛgɛ dira i ma mɛ dalilu kɛnɛ kanda ye min ye mɔgɔ dɔw de jatera ko mɛlɛkɛ tɛgɛ tɛ di olu ma o dɔw bɛ i b'a fɔ maa fila min datigɛlen don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile saba kan mɛlɛkɛ tɛgɛ tɛ d'i ma i tɛ fɛn sɔrɔ lelaturu kadiri bonya na tari i m'a faamu dɔlɔminna sula mɛlɛkɛ tɛgɛ tɛ d'i ma i tɛ bonya sɔrɔ lelaturu kadiri la riba nafolo dunbaga n'o ye sobon nafolo dunbaga ye e tɛ bonya sɔrɔ a la tari i m'a faamu sinji tigɛla e tɛ bonya sɔrɔ a la abudaramani filankafo e tɛ bonya sɔrɔ a la musiriku e tɛ bonya sɔrɔ a la o n'a bɔɲɔgɔnko tari i m'a faamu n'a y'i bɔ nin na mumini ɲuman bɛɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lelaturu kadiri bonyabaa tiɲɛ kan o bɛɛ mɛlɛkɛw tɛgɛ bɛ d'a bɛɛ ma tari i m'a faamu o mana taamaseere in n'o faamu gɛlɛyara i bolo dɔrɔn nin kɔni y'a kɛnɛ kan ta ye n'i tɛ nin maa ninnu na dɔrɔn e ye lelaturu kadiri bonya k'i se k'a la siga t'a la mɛlɛkɛ tɛgɛ dira i ma a y'i anbarase wa a ye dugawu k'i ye alahu akibaru ne tiɲɛ a faruku an y'o faamu nka nin don su awa ni maa min sunɔgɔra nin na sa dun i taara wajuli kɛyɔrɔ la wajuli yɛrɛ ma ban sɔnni i sunɔgɔra yalima tɛgɛ di ma ye e sen bɛna y'a la wa ayiwa abudaramani o kɔni ye koba ye ɛɛ hɛrɛ bɛ maa o maa nɔfɛ ni se b'i ye i man ka sunɔgɔ lelaturu kadiri su tari i m'a faamu mɛlɛkɛw b'an ni ɲɔgɔn cɛ de u ka n'a ye e sigilen bɛ wajuli kɛnɛ kan i nisɔndiyalen i bɛ ka ala ta lamɛn i bɛ ka ala wele abudaramani olu yɛrɛ bɛ ala wele i ye ka ala wele i fɛ ka dugawu k'i ye mɛ i sunɔgɔbaatɔ lama aa abudaramani o cɛ ka jugu kosɛbɛ mara kun da ala surunyala an bɛ se k'o de fɔ ayiwa an karamɔgɔ an y'o faamuya faruku sani an ka taa awa an ka ɲininkali laban yɔrɔw la halisa an bɛ fɛ ka faamu sɔrɔ yɔrɔnin dɔ kan awa an y'a mɛn karamɔgɔ da sunkalo yɛrɛ k'a a tile tan laban in awa k'o de fana bato ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ awa tile tan fɔlɔ ni filanan bɛɛ lajɛlen kan sɔnni sisan an dun bɛna don o fana kɔnɔna la yalima ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ karamɔgɔ bolo ka na silamɛ bɛɛ lajɛlen ma A ka sumaworo tile tan laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a mɛn karamɔgɔ yɛrɛ da lelaturu kadiri yɛrɛ min filɛ k'a fɔ nin ala y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɔra ka dalilu fɔ an ɲɛna sisan a tile mugan ni tan in na mɛ y'a mɛn karamɔgɔ fana da k'a fɔ ko a ye don in fana min ɲini witiri witiri fana kɔnɔna la n'o sifuru ɛnpɛriw fana kɔnɔla la a tile tan laban kɔnɔna la an karamɔgɔ bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o fana lahala fana na ayiwa abudaramani an ye min fɔ daminɛ na an bɛ segin o kelen de kan an bɛ cɛsiri de ɲini bɛɛ fɛ ko daminɛ tɛ cɛya ye musoya yɛrɛ tɛ n'i y'a laban o de ye cɛya ye tari i m'a faamu a defoba bɛ an ka sunkalo bonya la wa defoba bɛ an ka silamɛya kɔnɔ wa hali an ka ɲɛnamaya yɛrɛ baaraw ko labanbaliya defo b'a bɛɛ la parce que i ka ko daminɛ haraba haraba o de ka nɔgɔ anw ma mɛ a bɛ taa se a kuncɛyɔrɔ ma waati min na i b'a sɔrɔ an ye doni bɛɛ jigin sunkalo bonyaw a bɛ sigi sigi de ka taa sunkalo tan fɔlɔ k'o ye ala ka hinɛ ye tan filanan o ye yafa ye tan sabanan k'o ye kan hɔrɔnya ye ka bɔ jahanamadenya la karima fɔ ko kira yɛrɛ de ko ten kisi nɛɛma b'a ma mana kira yɛrɛ ka laada la kisi nɛɛma b'a ma a tun bɛ sunkalo bonya ni sunkalo jɔra kaban a tɛ sunɔgɔ su fɛ abada a bɛ si ala weleli la a bɛ tilen sun na a a bɛ itikafu yɛrɛ kɛ misiri kɔnɔ ka taa yɛlɛma misiri kɔnɔ pewu alabato kama kira tun bɛ nin bɛɛ kɛ sunkalo kɔnɔ kisi nɛɛma b'a ma ko ni sunkalo tan laban sera ale yɛrɛ bɛ si a ɲɛ na wa a bɛ denbaya bɛɛ lawuli ka fara a kan u bɛ si ka ala bato fo ka taa se fajiri seli ma sunkalo tan laban bɛɛ mana tan fɔlɔ la a bɛ bonya kɛ tan filanan o bonya bɛ girinya ka tɛmɛ o kan tan sabanan a se bɛ maa o maa la o bɛɛ bɛ si a ɲɛ na ala bato la fo ka taa sun ban kira tun bɛ ten kisi nɛɛma b'a ma mana k'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ an y'a daminɛ ni cɛsiri min ye an ka cɛsiri fara a kan tan laban in na min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan Karima fa mana lelaturu kadiri fana an bɛ deli k'a bonya cogo min na san o san n'a y'an kɛnɛ sɔrɔ an k'an jija ka bonya k'a la min ka bon kɔrɔlen ye o de ɲininen don an fɛ mana kuntaala surunya la an bɛ se k'o de kɛ laadilikan ye ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ ma an karamɔgɔ o faamuna faruku waati tun kama sa awa an na nin kɛ ɲininkali laban ye sanni waati wɛrɛ cɛ An karamɔgɔ an b'a fɛ k'a dɔn awa nin bɛɛ lajɛlen dɔnni kɔfɛ a la sisan awa ɲinan yɛrɛ an karamɔgɔ porogaramu jumɛn de talen don a la an kɔni b'a dɔn k'a fɔ porogaramu n' y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dɔn naba sabu ka d'a kan komisiyɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don lelaturu kadiri yɛrɛ ɲɛnamaya kama walima mawulidi silamɛya fɛ i n'a fɔ laadala donba o donba ni a ikundi b'a ɲɛnamaya an karamɔgɔ ka donba kɛ a hali ni jugu y'a ye hali ni kafiri a b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don ka donba ninnu ɲɛnamayali kama ma O n'a ta bɛɛ lajɛlen na komisiyɔn mɔgɔw bɛ baara la wa ye ɲɛfɔli kɛ a faamuna nka faruku a mana kɛ cogo o cogo la mɛ dan ye mɛ sigida de ye wa an ye dɔn e fana dan karamɔgɔ o bɛ kɛ sababu ye a dusu lafiya dɔ di an ma kosɛbɛ min ni komisiyɔn mɔgɔ yɛrɛ ka kɔrɔfɔ tɛ kelen faruku an b'a fɛ k'a dɔn ɲinan yɛrɛ a lelaturu kadiri porogaramu jumɛn bɛ a la a walic kuma di silamɛya yɛrɛ bolo ani an karamɔgɔ yɛrɛ bolo faruku ayiwa a ni ala sɔnna ka lelaturu kadiri jira an na ko maa bɛ tran tun bɛ de ma n'o ye alamisa nata yɛrɛ ye bi kunɲɔgɔn yɛrɛ alamisa nata ka dugujɛ juma na o de ye lelaturu kadiri ni ala y'a jira an na waajuli kɛnɛ an bɛn'o sigi stade omnisports modibo keyita de la medina kura sugunin kura la ni ala ka jɛn ye waajuli baaraw ɲinan ta la a ka di an ye a ka daminɛ joona sunkalo ko darura kama ani an badenw yɛrɛ ka dɛgun kama ɲinan ta kɔni min y'an ka laɲini ye ni ala sɔnna k'a latigɛ an bolo o cogo la o de ye ka waju daminɛ joona ka i m'a faamu wa ni ala sɔnna k'o sera ka kɛ n'a daminɛna joona a ka di an ye fana a ka bila joona mɔgɔ sɔn yɔrɔjanmɔgɔw ka se k'u ka yɔrɔw sɔrɔ suguri ko ni suguri tobi n'a bɔɲɔgɔnw la Mana yɛlɛmaba min donna ɲinan ta la n'o ye an ka ŋaniya ye ni ala sɔnna k'a latigɛ an bolo ten o de ye a bɛ kɛ a kɛyɔrɔ kɔrɔ la an bɛ Modibo Keyita la Mɛdinakura nka baaraw bɛ kɔn ka daminɛ joona wa a bɛ bila joona ka i m'a faamu o tuma mana o dugujɛ sa n'o ye juma ye wulada fɛ e sa leyilatulu kadiri dugawu kuncɛba o bɛ kɛ an yɛrɛ ka misiri la Bako Jikɔrɔnin yan ka i m'a faamu kɔmi san o san i kuma di an bɛ dugaw kɛ san waati bɛɛ kɔnɔ mɛ an ye don kelen min ta san yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ k'o k'an ka san dugaw kuncɛba ye o de ye leyilatulu kadiri wulada ye ka i m'a faamu leyilatulu kadiri kɛra su min na o dugujɛ wulada o de bɛ bɛn an ka san dugaw kuncɛba ma an bɛ dugaw minnu kɛ mawuludu la an bɛ dugaw min kɛ asura la an bɛ dugaw min kɛ san yɛlɛma la an bɛ dugaw min kɛ abudaramani an ka donba kelen kelen bɛɛ la tɛnɛnsuw ni jumasuw la dugawukala laada minnu bɛ du kɔnɔ yan fitiri ni saafo cɛ dugawukala laada minnu bɛ yan juma o juma kuranɛ jigin dugawu ka taa se an ka donba tɔw ma ka taa se an ka dugawu tɔw ma ka taa se wajukɛnɛ kelen kelen dugawu minnu bɛ kɛ wajukɛnɛ kuncɛ waati ka taa se dugawu min ɲininen don tɔnden kelen kelen bɛɛ fɛ san ni waati an ka kɛ o dugawu bɛɛ lajɛlen o kuncɛba an fɛ o de ye leyilatulu kadiri wulada ye a bɛ kɛ an ka misiriba la an bɛ sun tigɛ abudaramani walima ka dugawu kuncɛ ka kɛɲɛ ni suntigɛ ye san o san o y'an ka laada ye mana ni ala sɔnna ɲinan ta fana na o cogo kelen don mana ni waju kɛra ɔminisipɔri la alamisa ka dugujɛ juma na o dugujɛ juma wulada depuis juma mana jigin dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba la ka taa baara kuncɛ ka bɛn ni suntigɛ ye an bɛɛ bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ misiriba la yan ka dugaw kɛ ni ka baara kundala sɔrɔ mana ni ala sɔnna Porogaramu ye min ye o ye dɛ mana an bɛ an sinsin min kan n'o kɛra yɛlɛmaba ye ka don ɲinan ta la o de ye baara daminɛ waati ni ala sɔnna a ma a k k'a kɛ an sago ye ɲinan ta an y'a kanu a ka daminɛ joona k'a bila joona an badenw lafiyali kama mana o ye yɛlɛmaba ye min donna ɲinan ta la mɛ ke kɔni a bɛ y'a nɔ kɔrɔ de waju bɛ kɛ an su la o dugujɛ wula da dugawu bɛ kuncɛ misiri la ni ala ka jɛ mana porogaramu ye nin cogo de ye ni ala ka jɛ aw an karamɔgɔ an y'o faamuya an b'i fo k'i ka waleɲuman dɔn dan foyi tɛ a foli min na a karamɔgɔ ka a ni kuma in bɛ min jira an na k'a fɔ a de ye maa ma de bɛ kɛ kanu kama a lelaturu kadiri la ɲ minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔna la minnu bɛna bɔ rezɔn kɔnɔna la ka hakɛsa minnu yɛrɛ bɛna bɔ jamana kɔkanna la o de ye wuli joona o de ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ awa an bɛɛ lajɛlen ka kɔn ka na terrain fa tewu awa mɔgɔ sɔn awa wajuli bɛ se ka daminɛ joona cogo min na ka kɔn k'a bila fɛnɛ awa an karamɔgɔ a y'o hakilina ɲumanba min ta ani a y'o hinɛ min ɲɛsin an ma ɲinan lelaturu kadiri na an b'a fo k'a ka waleɲuman dɔn dan foyi tɛ foli min na o la awa an bɛ kuntaala surunyali kɛ yan bi k'a sababuya kɛ waati bannen ye ka kuma laban ani duwawu k'o segin an karamɔgɔba ma ka sɔrɔ ka kanbɛ da o la an karamɔgɔ ayiwa abudaramani foli dama de b'an ye ka ɲɛsin kanuɲɔgɔnw ma n'i y'a lajɛ sunkalo in na cɛsiri camanba kɛra wa cɛsiriw a nɔw yera sunkalo kalo kelen kɔnɔ maa hakɛ min nana tuubi yan ne tun bɛ nin na n y'a dabila ne tun bɛ nin na n bɔra a la ne tun bɛ nin na n kanna na kerecɛnw na boli batolaw la n bɛ silamɛya la n t'a la tiɲɛ kan na Alahu dama de b'a da dɔn mais a ma kɛ fewu fo kanuɲɔgɔnw ka cɛsiri an'u ka yɛrɛ di ka ɲɛsin nin ko in dɛmɛni ma o tumana o foli an b'o kɛ ka ɲɛsin kanuɲɔgɔnw ma Abudaramani an ni an dɛmɛbagaw an b'u yɛrɛ fo an ka cɛkɔrɔba ani an dɛmɛbaga ani an fa min ni a ye layidu di an ma k'a fɔ a b'an dɛmɛ nin teleko in yɛrɛ la fo ka taa se waati ma min ka di Ala ye an bɛ dugawu caya a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲinin ala fɛ yan bi ala k'an lajɛ n'a ka hinɛ filɛli ɲɛw ye lelatulu kadiri bonya n'a barika ala k'a di an ma ka dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo a dogolen n'a bangelen kumadonso ko n'i ye bɔrɛ jɔlen ye o b'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ saki jalan o tɛ se ka tilen dɛ n'i ye saki tilennen ye dɔrɔn fɛn dɔ b'a kɔnɔ dɛmɛbaaw bɛ dugu ma abudaramani minnu ni dilen don u ka nafolo dilen don nin ko in kɔrɔtali kama an b'u fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn abudurahmani an bɛ kuma kuncɛ min kan o de ye sabali ye bamanankan ko ten n'i ko i bɛ wulu minɛ abudurahmani aa a se y'a ɲin min ye a b'o lajɛ i la dɛ hali n'o m'a bali minɛni na a kɔni bɛ kule i la wa a b'a essayer ko a b'i cin o tuma na jɔnw kanali min bɛ kɛ ka kɛ tiɲɛ min bɛ kɛ ka sigi tiɲɛ kan ani ala sɔnna don o don dɔ bɛ kɛ ka fara nin ko in bonya kan cogoya la maa tɛ min cogoya dɔn abudaramani o ma ka dan tɛ dɛ n'i y'a lajɛ an bɛ ala fo k'a barika da nin ko in na a ma siri maa si la politigi maa la faama la walima ɛ setigi dɔ la ko a bɛ kɛ ka ne de dungɔ fɔ walima a bɛ ne de ka sira kan walima an ye arabu dɔ de ka lasigiden ye walima silamɛya bolofara dɔ de ka bolofara y'an ye k'o bɛ kɛ k'an finanse o foyi t'an bolo mɛ ala sɔnna abudaramani cɛw bɛ boli ka fɛn o fɛn ɲini ala bɛ kɛ k'o kara sigilen ye aa ni maaw kamana gwanna Abudaramani kuma bɛ caya dɛ fɛn bɛɛ bɛ fɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ o tuma na fura kelen de b'o la o ye sabali ye han Ala y'o de fɔ kira ye kuranɛ kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ma fasibiri kama sɔbara ululi azimi mina rusuli a ko Muhamadu sabali i b'a fɔ kira jalabatigiw sabalila cogo min na ka kɔn i ɲɛ. tari ma fa o tuma na an b'o fɔ kanuɲɔgɔn yɛrɛw ye bɛɛ lajɛlen fɛn min mana fɔ an ma min mana kaana min mana danga abudaramani a b'an kan an ka sabali ala ɲɛda kama ne dadenna ani ne tɛ se kuma na o tɛ kelen ye ne sabalila ani ne tɛ se ko la abudaramani o tɛ kelen ye hali maa min tɛ misiw minni yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn filen ni galama tɛ tari ma fa nka maa tɛ kɛ ka sama faa mugu ci mɛnɛmɛnɛ na o tuma na an b'o ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ u ka sabali ala ɲɛda kama fɔtaw ni kɛtaw u k'a koɲɛ segin ala ma mɛ ka cɛsiri de ta dugukolo kun f'a kun fo an ka bɛɛ tuse de juguman na k'a kɛ ala sago ye o de y'an ka révolution ye foyi de tɛ se k'an lajɔ fo diɲɛ ka saniya ka kɛ ala sago ye o tuma na o cɛsiri an'o jija gundo ni bange na chaque seconde dɔ ka fara o fara kan mɛ min ye dusu ye min ye maa jaabi ye min ye maa kɛlɛ ye an m'o jɛn di maa si ma n y'o fɔ a ye kasa tan a karamɔgɔ yɛrɛ kun kan n'o ye faruku ye min mana fɔ n ma min mana kɛ n na kanuɲɔgɔn n'i y'a mɛn n'a digir'i la i kumanen b'a fɔ arisi masa nin ko in tiɲɛ ye min ye o dɛmɛ kana tɛmɛ o kan dɛ n'i ye ko o ko fɔ o kɔfɛ i ye karamɔgɔ sɔsɔ wa ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ dɛ wa kɛtaw ni fɔtaw ala ɲɛ b'a bɛɛ la wa ala b'a bɛɛ sara tari m'a faamu baara ka ca an bolo laɲini ka ca anw bolo min tɛ kɔfilɛ ye n'i ye cɛ ye kɔfilɛ b'a la ni jitɔ tɛ mm. i b'a sɔrɔ son don a faamuna n'o tɛ anw ye kun kelenw de ye n'a y'a ɲɛsin kaba mm. ni kabakolo b'i bolo i b'o bin abudaramani anw tɛna an kɛrɛfilɛ mm. kuma tɛ k'an kɔfilɛ mɛ an mago bɛ min na an bɛ taa a ta de k'a k'an sago ye n b'o de ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ k'o faamu cogo ɲuman ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ an ka taa de fo an mago bɛ min na o ka sabati foyi kana an lajɔ wa an kan'an kɛrɛfilɛ foyi la kuma tɛ an b'an kɔfilɛ a faamuyara mana ala ka sabali d'an bɛɛ ma silamɛya tiɲɛ ala k'a dɛmɛ A ɲinibaa jugu dogolen n'a bangenen yarabi ala ka ko di ma min b'o ɲin'an kɔ ala k'o k'an ye alaya kama ala k'o kɛ kira bonya kama sola ala rasulu subuhaana rabika rabil izati ama yasifun wasalamun alal murisalina walahamdulilahi rabi an bɛ karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka se aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni waati kunkurunnin min kɔnɔ aw aw tulo garijɛra min na Ayiwa ka bɔ an karamɔgɔba yɔrɔ la bi o de bɛnna ma mana fɛ ne bɛ n kɔ don a la nin kan sa n' ala ma an ka jɔnya jɔ an na waati nataw aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ jankan wɛrɛ kɛnɛ kan tuguni ko kura an b'a fɔ ko waa